kɛnɛdugu an'a nɔ ka nogo cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na an bɛ setigi ala tando sa ale min ye bi su in jira anw ni aw la an bɛ o ala fo k'a barika da ayiwa bisimila fana maa minnu kɔsa an bɛ dugawu dɔ kɛ ala k'u dayɔrɔ suma u y'an kɔn kiti min na ala ka a nɔgɔya ala ka anw ni aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ sani an sadon cɛ ayiwa a tulo bɛ arajo bɛndɛ la dolo kibaru kɛnɛ kɔnɔna na jɛka baara hukumu kɔnɔna na sa koɲɛw kɔlɔsilen bɛ ali wologɛmu fɛ nɛgɛw karafe bɛ musa diko bolo suraka faama ayiwa kuma baraninw na yan sa a balimakɛ n'aw denkɛw karimu sandogo ani umaru tarawele an b'a fɔ umaru tarawele k'a fɔ lamɛnbaaw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolo kibaru kɛnɛ kan tiɲɛ don n hakili la o kɛra laada ye sa ɔ ntɛnɛn tilema bɛ k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ mugan la ka taa se nɛgɛ ɲɛ mugan ni fila ma an bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolo kibaru kɛnɛ kan dolo kibaru kɛnɛ an tɛ se ka sɛgɛ a ɲɛfɔli la maaw ye bawo adamaden n'i bangena ka ban fo ka t'i sa sa i tɛ se ka sɛgɛn i ka diɲɛlatigɛ kɔrɔ ɔ maa tɛ sɛgɛn i ka diɲɛlatigɛ kɔrɔ cogo min na ayiwa dolo kibaru kɛnɛ bɛ kuma adamaden de kan ayiwa k'a ta i bangedon la ka se i sadon ma ɔ i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ wale o wale bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ umaru a bɛɛ lajɛlen bɛ e yɛrɛ de kun kan an tɛ sɛgɛ k'o fɔ dolo kibaru kɛnɛ bɛ kuma ayiwa o n'a ɲɔgɔnna walew kan k'a daminɛ i bangedon la sani ka taa se i sadon ma i bɛ wale minnu sɔrɔ minnu b'i sɔrɔ ɔ ni maaw y'o faamu tuma min na sa diɲɛlatigɛ bɛɛ kelen kelen ta bɛ sɛmɛ i la komi an y'o fɔ yan siɲɛ caman mhm. o tuma walasa k'i ta ɲini k'o dɔn sa mhm. ayiwa dolo kibaru kɛnɛ de bɛ adamaden ladɔnniya mhm. i ka se ka faamuya sɔrɔ an bɛ fɛ ka kuma adamadenw kan sira minnu fɛ bi o ye jatedenw ye nansaraw ko o ma ko numérologie o jateden mhm. hakɛ minnu fana bɛ maaya kɔnɔna na mhm. i n'a fɔ kelen fila saba naani mhm. a bɛ boli adamaden ka latigɛ kan fana ɔ jate fɛn o fɛn bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ dolow fara ayiwa fɛn o fɛn kan umaru a bɛɛ lajɛlen bɛ jate de kɔnɔ ɔ ni fili donna jate ninnu na tuma min na hadamadenya bɛɛ lajɛlen bɛ fili o de la i y'a ye ayiwa nansaraw ka faamu ka bon olu sera ka fɛn o fɛn dilan diɲɛ kɔnɔ Umaru i tɛ foyi dilanlen ye ko baara de bɛ k'a la ni jateden ma ye min kan o tɛ se ka kɛ fɛn ye O la kelen fila saba naani ka taa se kɔnɔntɔn ma Umaru fɛn gansanw tɛ ɔ an bɛ fɛ k'o de jate dɔw bɔ maaw ye bi u ka se k'a faamu sanga fɔlɔ in kɔnɔna na an bɛ jatedenw de kan jateden ye mun ye adamadenya kɔnɔ hakɛw de don dansigiw de don ale de bɛ caya taamasiyɛnw di ale de b'a to maaw ka se ka ayiwa fɛnw giriya dɔn mhm. ale de b'a to maaw ka se ka don tɛmɛlenw dɔn mhm. ale de b'a to an ka se ka don nataw dɔn mhm. o tuma ni jate tununa an ma mm. fɛn o fɛn b'an bolo baarakɛminɛn na taamasiyɛn dɔnfɛn na jatedenw mana tunu an ma mm. o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ n'i donna baarada o baarada la n'i ye apare o apare ye diɲɛ kɔnɔ Umaru a bɛ se ka kɛ kan min sɛbɛn b'a kan e t'o dɔn nka i kɔni ka da a la jateden ma sɛbɛn fɛn min kan maa wɛrɛ foyi tɛ se k'o ta o dilanbaa kɔfɛ k'i bɛ baara kɛ n'a ye o la ayiwa ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ hmm. mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu mhm. a bɛɛ lajɛlen bɛ jate de kɔnɔ mhm. an ka ɛri in di ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan fɛ hmm. jate de b'o di mhm. o tuma nin fɛn in nin bɛ boli ta a bɛ boli ta vitɛsi hakɛw jate de b'o di o la jate tɛ fɛn gansan ye dɔnni kɔnɔ dɔnnibaa o dɔnnibaa mm. ni fili donna i bolo jate la mm-hmm. o kɔrɔ ye fili bɛ don i ka baaraw bɛɛ la mm-hmm. o tuma k'a daminɛ dilalikɛlaw la mm-hmm. ka se taamasiyɛn filɛlaw ma Umaru jate de b'a bɛɛ di hali alabato mm. jate dɔ de bɛ d'i ma ni fili donna o la i ka alabato tiɲɛna hakɛw bɛ ko bɛɛ la o hakɛw de bɛ ta ka bɔ jatedenw kɔnɔ o la mm. n'i ye maaya ta mm-hmm. i b'a ye k'a fɔ waatiw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de mm-hmm. u ka bon ɲɔgɔn ye mm-hmm. u ka ca ni ɲɔgɔn ye o jateden ninnu fana bɛ ten u bɛ yɛlɛmɛ don adamaden ka maaya la u b'i ka walew bila cogo ɲuman na u b'a bila cogo jugu la ɔ o cogo jugu n'o cogo ɲuman hmm. an bɛna da se o dɔw ma hmm. an ka faamu kɔnɔ hmm. i ka da la Umaru k'a fɔ maaninfinya kɔnɔna na hadamaden i bɛ na san kɔnɔ i bɛ na diɲɛ kɔnɔ ka bɛn ni san caman ye o san caman in kɔnɔ mhm. i bɛ bɛn ni san kelen ye mhm. o san kelen in kɔnɔ mhm. kalo tan ni fila de bɛ yen i bɛ bɛn ni kalo kelen ye o kalo kelen in kɔnɔ mhm. dɔgɔkun naani de b'o kɔnɔ mhm. i bɛ bɛn ni dɔgɔkun kelen ye o tuma o dɔgɔkun kelen in kɔnɔ mhm. tile wolonfila de b'o kɔnɔ i bɛ bɛn ni tile kelen ye ɔ o tile kelen in kɔnɔ ɛri mugan ni naani de b'o kɔnɔ i bɛ bɛn ni ɛri kelen ye ɔ n'i ye nin ta ta ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ nin cogo la ka na i bɛ da a la k'a fɔ adamaden i bɛ na jate de kɔnɔ wa i bɛ sa jate de kɔnɔ. o la mɔgɔninfin ayiwa i ka diɲɛlatigɛ a tilalen don tilayɔrɔ saba an y'o fɔ siɲɛ caman maa min ka jate n'i bange waati dɔn i bɛ se ka nin kuma ninnu faamu kosɛbɛ bawo n'i ye adamaden ta i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ a bɛ bange kalo de la o kalo dɔnnibaaw fɛ o y'a ka ayiwa waati fɔlɔ ye hakɛto ɲini a bɛ bange don de la don y'a ka waati fɔlɔ ye kalo y'a ka waati filanan ye san y'a ka waati laban ye o tuma ni maa min ye jateminɛ kɛ i ka don o y'i ka denmisɛnninya ye i ka kalo o y'i ka finankɛninya ye i ka san o y'i ka maakɔrɔbaya ye ɔ ni maa min ta sigisigila ɲɔgɔn kunna nin cogo la ka taa dun mhm. o de la i b'a ye tuma caman na mhm. hadamaden dɔ ka denmisɛnninya ka di mhm. maakɔrɔbaya ka gɛlɛ maakɔrɔbaya ka nɔgɔ dɔw bolo k'a sɔrɔ denmisɛnninya kun ka gɛlɛ sɔrɔ siraw fɛ dɔw ta ye kɛnɛya ye dɔw ta ye jolimandiya ye dɔw ta ye jolimangoya ye dawula bi sɔrɔ dawula bi ban nafolo bɛ sɔrɔ a bɛ ban toa duman bɛ sɔrɔ o bɛ ban kɛnɛya bɛ sɔrɔ o bɛ ban fɛn o fɛn n'i da bɛ se ka waa k'a fɔ adamadenya kɔnɔ ayiwa nin waati saba in falen falen cogo kosɔn a bɛɛ dɔ bɛ se k'i sɔrɔ a bɛna ban o de la ayiwa hakilitigiw tun b'a f' i ye ko waso man ɲi bawo mhm. a tun fɔra i tɛ sini dɔn mhm. kana waso bi ka di i la mhm. nka sini bɛ ala bolo bawo hakili bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ an t'a dɔn a bɛ yɛlɛmɛ tuma min na bɛɛ kɔni b'a dɔn maa tɛ se ka wolo cogo kelen na ni ka taa sa o cogo kelen na k'i ye si sɔrɔ n'i kɔni ye si sɔrɔ yɛlɛmɛ damadɔw kɔni na don i ka walew la hali n'i ma dolo kalan n'i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ dan bɛ o la o de daniya kosɔn hmm. adamadenw b'a fɔ hmm. tuma min ka di i la hmm. hakili to tuma min ka di i la kana waso tuma min ka di i la a to i ni maaw ka bɛn tuma min ka di i la kana maayaw tiɲɛ bawo yɛlɛmɛ min bɛ kɔfɛ o de dɔn tɛ ayiwa a bɛ se ka yɛlɛmɛ ka na ɲɛ ɲuman kan kɔmi a bɛ se ka na ɲɛ jugu kan o de la maaninfin kelen kelen bɛɛ ka kan k'a ɲini k'a dɔn ne ka waati fɔlɔ o tɛmɛna bawo i bɛ waati kunfɔlɔ kɛ i mansaw bolo denmisɛnninya na umaru a ka ca la maa caman t'o kalama fɔ ni i marabaaw i lamɔbaaw y'o f' i ye ɔ nka waati filanan hmm. ayiwa o bɛ i bɛ bɔ o kalama hmm. waati sabanan hmm. i bɛ bɔ o kalama dɔnnibaaw ye waati ninnu tila k'a kɛ san mugan ani naani ani kalo seegin seegin ɔ n'i ye san mugan ni naani ni kalo seegin sigiyɔrɔma saba ta i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ n'i y'a o jate bɔ sisan maa o maa si la Umaru i bɛ don maakɔrɔbaya kɔnɔ fo ka kɛ maa dɛsɛlen ye. o la dɔnnibaaw ye nin waati saba ninnu tilan san mugan ani naani ani kalo seegin o kuma k'a daminɛ maa bangedon na ka na se san mugan ni naani ni kalo seegin ma dɔnni kɔnɔna na i bɛ denmisɛnninya kɔnɔ o kɔrɔ ye i b'i ka sanga fɔlɔ kɔnɔna na tuma k'a daminɛ i ba sin na mhm. sin min tuma la mhm. fo ka na se san mugan ni naani ni kalo seegin ma mhm. o bɛɛ bɛ jate denmisɛnninya kɔnɔ anw ka jate ninnu na ɔ n'i bɔra san mugan ni naani ani kalo seegin kɔnɔ fo ka taa san mugan ni naani ni kalo seegin wɛrɛ dafa sisan i bɛ finankɛniya kɔrɔ i b'o de kɔnɔ o waati la ɔ n'i ye finankɛniya dafalen mhm. ani denmisɛnninya dafalen fara ɲɔgɔn kan mhm. a i ka da a la k'a fɔ i bɛ don fɔ san bi naani ni kɔ la mhm. ɔ o la i bɛ maaninfinya kɔlɔsi o yɔrɔ de la k'a fɔ adamaden ka diɲɛ ti foyi ye dɔnni y'a fɔ ten fana o nka waati in surunya o surunya mhm. Umaru maa kana ban baara la a kɔnɔ ayi n'o tɛ n'i ye mɔgɔninfin yɛrɛ ta mm. san mugan ni naani mhm. i b'o kɛ denmisɛnninya na mhm. aya maa min bɛ wolo ayiwa k'a ta i wolodon na ka na se san mugan ni naani ma ka se ka mɔnɛ bɔ maaya yɛrɛ la mm. k'a sɔrɔ i ma wolo ka jigiya sɔrɔ i ɲɛ a Umaru a mɔgɔ ka dɔgɔ gbɛn yɛrɛ ye yɛrɛ la ani kɛ yɛrɛ ye la den min bangina k'a ta a bangedon na ka na se san mugan ni naani ma a ye nafolo sɔrɔ ka mɔnɛ bɔ k'a ka maaya bɛɛ sigi sen kan aa o mɔgɔ ka dɔgɔ fɔ ni ɲɛbila ɲuman kɛra i la dɛ o kuma n'i y'o faamu tuma min na o b'a jira i la k'a fɔ maaya yɛrɛ ti foyi ye baw n'i ye adamadenya ta mɔgɔ bɛ se ka nafolo gbɛn o waati kɔnɔ san mugan ni naani ni kɔ tɛmɛlen k'a daminɛ o la i ka nafolo gbɛn ka minɛ san mugan ni naani in kɔnɔ ka nafolo in jabɔ o kɔnɔ ka siniɲɛsigiw sɔrɔ o kɔnɔ aa Umaru a bɛ maa caman dabali ban o de la i b'a ye i bɛ maa dɔ ka sɔrɔko mɛn an ka jamanaw kan yan mhm. faamaw mhm. juraw mhm. waritigiw mankututigiw e b'a miiri sisan karisa ye san caman in bɛɛ kɛ sɔrɔba in na a ma nɔ bɔ ko a ye nin bɛɛ kɛ a ma se ka fɛn mara Umaru waatiw de ka surun N'i y'an ka jamana sɛgɛn cogoya filɛ, unhun, i b'a ye waati bɛrɛnin si t'an bolo ka labɛnw sabati, unhun, bawo, unhun, san mugan ni naani kelen pe de bɛ bɛɛ bolo, unhun, i ka se ka boli o kɔnɔ, unhun, ka se k'i ka diɲɛ yɛrɛ dilan o kɔnɔ, unhun, n'o y'i dan, un, Umaru i bɛ don maakɔrɔbaya kɔnɔ, cɛ, wa i fanga banna koyi, unhun, garijɛgɛ yɛrɛ bɛ dɔgɔya fana, cɛ, ɔ, ɛ san mugan ni naani tɔ kelen, unhun, o bɛ maakɔrɔbaya kɔnɔ, unhun, tɔ kelen, unhun, o bɛ denmisɛnninya kɔnɔ, unhun, a tɔ ye kelen ye. bɔn n'i dun ye san mugan ni naani sigiyɔrɔma saba in bɔ maa o maa si la Mali kɔnɔ yan mhm. adamadenw yɛrɛ t'i fɛ bele mhm. hali i bɛ gwan i somaw yɛrɛ la o kuma adamadenya kɔnɔ mhm. sangaw ka dɔgɔ an bolo kosɛbɛ ɔ nin faamu jugu kosɔn dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ hali maa kan'a labɛn k'a masɔrɔ mhm. nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cɛsiri ka kan ka ta diɲɛ kɔ mhm. hali n'a y'a sɔrɔ tile fila don mhm. baw n'i ye diɲɛ ta diɲɛ de e bɔlen yan o de b'i ka lahara juge kiri min bɛ taa da e kan ɲininkali minnu bɛ kɛ e la o ye i bɔlen ye yan de kosɔn n'o tɛ n'i kun ma bɔ yan Umaru ɲininkali tɛ k'i la ɔ o furancɛ mana surunya cogo o cogo tant que n'i sera ka balikuya san tan ni seegin dafara hakili dir'e ma ka ban aa Umaru i ka kan ka i ka baaraw kɛ sa dɛ o la cɛsiri ni magan o ka kan ka ɲini kelen kelen bɛɛ fɛ ɔ baw n y'o fɔ n ko kelen kelen bɛɛ ka diɲɛ bɛ sɛmɛ i yɛrɛ la o la jatedenw bɛ kuma adamaden kan cogo minnu na Ɛɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ i ka wolodon o y'i ka denmisɛnninya ye o kɔrɔ ye jateden min y'i ka wolodon di i b'o jateden bɛɛ faga o bɛ bɛn kelen ma mɔgɔ minnu bangena mugan ni seegin kalo mugan ni seegin olu ta jateden bɛ bɛn tan ma n'i ye tan faga tugun a bɛ bɛn kelen ma o kɔrɔ ye olu ka ayiwa denmisɛnninya waati o bɛ kelen de bolo nimɔrɔ kelen o kuma ni maa min nana bange san kalo tan ni filanan na ɔ i bɛ tan ni fila in fana faga k'o kɛ saba ye baw tan ni fila fagalen ka bɛn jateden kelen ma o bɛ bɛn saba ma o kuma o saba o kɔrɔ ye nin tigi ka finankɛninya o bɛ jateden saba bolo o kuma i bɛ sɔrɔ ka jigin a ka san na san mana kɛ ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi duuru ye dun o kuma i bɛ kelen fara kɔnɔntɔn kan ayiwa o ye tan ye tan yɛrɛ bɛ bɛn kelen ma i bɛ tila ka kelen fara duuru kan o ye wɔɔrɔ ye o kuma wɔɔrɔ ni fu o bɛ bɛn wɔɔrɔ ma toujours o kuma o tigi ka maakɔrɔbaya mhm. o bɛ wɔɔrɔ bolo nka i kana sinsin mhm. kelen kan mhm. i kana sinsin wɔɔrɔ kan nin tigi ka maaya fanga ka bon saba de kɔnɔ bawo kalo de ye cɛmancɛ ye ale de ye finankɛniya ye jateden min mana ye cɛmancɛ in na maaya yɛrɛ sɛmɛlen bɛ o de kan bawo o de ye funtɛni waati ye n'o jateden ka ɲi mm. nin tigi ka diɲɛ ka ɲi mm-hmm. n'o jateden ka jugu mm-hmm. nin tigi ka diɲɛ ka jugu mm-hmm. bawo girin tuma n'o bɛ na ni jate kolon ye o b'a yira k'a fɔ i bɛna girin kɛ fu o kuma i bɛ taa laban sɛmɛ mɔgɔ la de ma sisan parce que ɛɛ eh, sɛnɛ kɛ tuma baara kɛ tuma diɲɛ tɔnɔ dun tuma kow ɲɛɲini tuma o bɛɛ bɛ bɛn san mugan ni naani cɛmancɛ ta in de ma o la. ɛɛ mɔgɔninfin ka diɲɛlatigɛ mhm. a bɛ filɛ cɛmancɛ nin de la bawo ni a y'a sɔrɔ a nana a kungo la e fɛ mhm. n'i ko a ma ko denmisɛnninya tuma kun ka gɛlɛn mhm. i ba sɛgɛla n'i ye dɛ i ye bana gɛlɛnw kɛ olu bɛɛ banna o o tɛ nafa foyi ɲɛ nabaa ma bilen o tɛ nafa foyi ɲɛ kungotigi ma hali n'e kun m'o fɔ ɲankuma a ba y'o fɔ a ye ka ban a b'o kalama ɔ n'a nana e fɛ sisan i b'a ɲini a ka nafa sɔrɔ tuma i b'o waati de sɛgɛsɛgɛ ka se k'a dɔn a ka waati fɔlɔ cɛmancɛ ta in bɛna kɛ cogo min na o de y'a ka diɲɛ lakali ye i fɛ ɔ n'i bɛ fɛ ka laban ko kuma fɔ a ye i bɛ se ka taa sɛbɛden ayiwa sabanan na n'o ye laban ta ye o la don bɛ bɛn ayiwa denmisɛnninya ma kalo bɛ bɛn finankɛniya ma ayiwa san bɛ bɛn maakɔrɔbaya ma n'i de ye o jateminɛ o b'a yira i la k'a fɔ adamaden ka diɲɛ cɛmancɛ gɛlɛyaba don bawo a bɛ bɛn kalo de ma n'i y'o ta ka don kalo yɛrɛ kɔnɔ n'o ye farafin kalo ye k'a fɔ adamaden ka diɲɛ i ka diɲɛlatigɛ ye kalo de ye i bɛ da a la bawo kalo yɛrɛ bɛ adamaden waaju tuma o tuma mhm. i ye maa o maa ye mhm. a bɛɛ bɛ kalo de ladege kalo bɛ bɔ fitiniya la mhm. a bɛ kɔgɔ ka taa a fɛ a bɛna fa tewu o ma a bɛ tila ka segin denmisɛnninya na tugun wa adamaden kelen kelen fana ka maaya bɛ ten fo n'i kɔnna ka sa mhm. n'o tɛ maa o maa ye si sɔrɔ mhm. i bɛ se ka i bɛ denmisɛnninya kɛ mhm. wa i bɛna fa f'i ko bɛ diya diɲɛ ye ayiwa a kɛra e, i ye se sɔrɔ sa o i ma se sɔrɔ sa o ni farikolo kɔni ka kɛnɛ bɛɛ bɛ maa kɔni filɛ i ka finankɛniya waati la o bɛ cɛ la o bɛ muso la o kuma finankɛniya nin tɛ se ka maa si to yen o ye kalo falen de ye i n'a fɔ kalojɛ ɔ nka n'i ye kalo tantanin bɔ tuma ye ka na a kalo jɛlama ye umaru kana siga kalo in dun bɛna don dibi la fana o de la dɔnnibaa mana adamaden falen ye cogo dɔ la k'i ka diɲɛlatigɛ falen ye o bɛ sin k'a dɔn k'a fɔ a taatɔ don dibi la ten o de la diɲɛ tɛ foyi ye nin bɛɛ bɛ a kɔnɔ nka nin si kana maa fari faga i ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲinili la waati surunya fara janya kan ala de y'i bɔ yan wa kɛli bi jagoya i kan ne nimisara n bɛ t'a labɛn ka na yan tɛ o ni sen in ma diya n bɛ siɲɛ wɛrɛ kɔnɔ diɲɛlabɔ ko tɛ o siɲɛ kelen de don ɔ o tuma hali n'a waati ka surun sa o tuma an kana an fari faga an ka diɲɛ ɲɛɲini diɲɛ bɛ ɲɛɲini cogo di mhm. ka maaw ɲɛɲini o ko tɛ o ka wuli ka taa karisa ta lajɛ o ko tɛ o ɛ i yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na mhm. bɛɛ ka jija i ta la o kɔrɔ ye i bɔlen kɔ faamutigiw fɛ yen mhm. ɛ mun ka di n na o dira e ma i taara i cɛsiri i ka baara la a sɔrɔ dɔgɔya fara a bonya kan o de b'a to i tɛ sɛmɛ maa la o la nin waati ninnu kɔnɔna na mhm. an bɔra ka nin waati saba min di mhm. olu ye diɲɛ waati sogolocogo ye ɲɔgɔn kan adamaden ka latigɛ kɔnɔ mhm. ɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ karisa ka diɲɛlatigɛ sigilen bɛ mun kelen de kan i n'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɔra diɲɛ na jateden kelen dɔ de b'i bolo i bɛ baara kɛ ni min ye fo ka t'i sa o jateden tɛ yɛlɛmɛ o misali ye jumɛn ye ni maa minnu bangena janvier kalo tile fɔlɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi duuru o tuma janvier kalo tile fɔlɔ i y'a dɔn janvier kalo ye san kalo fɔlɔ ye o ye kelen ye a tile fɔlɔ fana ye kelen ye o bɛ fila di o tuma san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi duuru o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o bɛ wɔɔrɔ de di o wɔɔrɔ sisan o bɛ fara fila sɔrɔlen kan o bɛna bɛn seegin ma nin tigi ka diɲɛ bɛ seegin bolo fo ka taa s'a kaburu ma o tɛ yɛlɛmɛ bawo mɔgɔ tɛ se ka wolo peut-être la walima i m'a dɔn mm. walima nin don mm-hmm. ɔ o tuma n'o ye tiɲɛ ye mm-hmm. i bangena don o don mm-hmm. i bɛ bɛn ni jateden dɔ ye i bangena tuma o tuma i bɛ bɛn ni jateden dɔ ye n'i ma jate i bɛ jate sɔrɔ san na i b'a sɔrɔ kalo la i b'a sɔrɔ dɔgɔkun na i b'a sɔrɔ tile la i b'a sɔrɔ heure la o jate ninnu kelen kelen bɛɛ de bɛ faga olu bɛna bɛn jateden kelen ma o tuma o jateden kelen de ye i ka jate wulibali ye min tɛ yɛlɛmɛ o tuma o ye dakan ye ɔ o min mana kɛ n'o kɛra jateden ɲuman ye i ka diɲɛ jateden ka kɛnɛ n'o kɛra jateden jugu ye i ka diɲɛ jate ka jugu yɛlɛmɛ t'o la bele kilisi t'o la mori tɛ se k'o yɛlɛmɛ a bɛ komi n'i wolola ntɛnɛn diɲɛ bɛ wuli maa tɛ se k'i wolo bele tarata la ɔ o jatedenw fana bɛ ten ɔ o jateden min bɛ mɔgɔ nɔfɛ o fana bɛ maa ka diɲɛ ɲɛ o fana b'a juguya ɔ n'i ye nin faamu tuma min na jatedenw don nataw la an bɛ se k'o kɔrɔ di mɔgɔw ma o fana ye jatew ye minnu bɛ kɔrɔ di adamadenya kan o de b'a to i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛnna ni jateden saba ye a ka maaya kunfɔlɔ la a ka maaya bɛ kɛ tan n'a bɛnna ni duuru ye a ka maaya laban na a ka maaya bɛ kɛ tan o dɔnni fana bɛ yen o ye kalan wɛrɛ ye min fo i ka jatedenw de dɔn ɔ nka adamaden n'i ka diɲɛlatigɛ tɛmɛsira eh, kisɛ dɔn nin cogo la ni nasaraw ko chemin de vie n'i sera k'i ka diɲɛ tɛmɛsira jateden dɔn o tuma o b'a yɛrɛ la e b'i yɛrɛ dɔn k'a fɔ fo ka ne sa nin nimoro in de bɛ ne mara tuma o y'i ka nimoro ye o tɛ yɛlɛmɛ mhm. denw minnu jɛra ka wolo tile kelen mhm. olu bɛɛ ta bɛ se ka kɛ kelen ye fana mhm. nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ɛri ni minitiw olu b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o tuma ni nin faamuna tuma min na adamaden i bɛ se ka to k'i ka diɲɛ kow ɲɛɲini cogo di min tɛmɛna ani min bɛna na bawo n'i ye adamadenya ta mhm. ne bɔra k'a f'i ye sisan mhm. kalo mhm. don kalo ani san o tuma y'a dɔn kalo de bɛ don ani san cɛ o la n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ se ka ayiwa kalo ani don de ta k'olu kɛ jateden kelen ye ka to ka i ka jatew filɛ min tɛmɛna b'o kɔnɔ o tuma i bɛ to ka ɲɛfɛlaw filɛ n'o ye o kɔrɔ ye n'i b'a fɛ ka san wɛrɛ filɛ i bɛ se ka don n'o ye n'i b'a fɛ ka san wɛrɛ kɔfɛ filɛ i bɛ se ka don n'o ye o tuma jatedenw adamaden ka diɲɛlatigɛ a ɲɛsira dolo kɔnɔna na ani jatedenw kɔnɔna na aa omaru a ka misɛn kosɛbɛ n'i yɛrɛ ye mɔgɔ ta walasa k'a fɔ nin ye mɔgɔ barikama ye nin ka ko dafalen don a fan bɛɛ ka ɲi omaru n'i ye sumansi ɲuman sɔrɔ k'a dan dugukolo ɲuman na suman in falela ka ɲɛ y'a dɔn dugukolo ɲuman fana bin ɲuman bɛ falen dugukolo ɲuman de la wajibi don f'i ka siyɛnni kɛ n'i ye siyɛnni kɛ fɛn o fɛn ni ka di ɲɔ ye walasa a mɔ ka ja walasa a ka den kɛ mhm. f'i k'o de k'a la mhm. wa adamadenya yɛrɛ bɛ o cogo la maa dɔ bɛ wolo ka bɛn ni jatedenw ye mhm. a ka wolo jatew ka kɛnɛ fili foyi tɛ o la o ɲɛna nka dolo minnu nɔɔrɔ y'a mara mm. o dolo ninnu olu tɛ dolo ɲumanw ye misali don o tuma nka a bɛnna ni don min ye kalo jate la o ye don dumanba ye o kow barikalen don o tuma n'i ye nin bɛɛ ta sisan olu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'a dɔn a karisa ka maaya ka ɲi nka ni kalo ɲɛna ka jatedenw ɲɛ ayiwa i bɛnna ni dolo nɔɔrɔmaw ye fana i ko ka di mɔgɔw ye i bɛnna ni kalo jate min ye o ye don duman ye jatew sigi cogo la mhm. ɔ an b'a fɔ filɛlikɛlaw ka jɔyɔrɔ banna yen mhm. nka eh, a ka sɔrɔ i bɔra si jumɛn na fana mhm. bawo si jugu bɛ si jugu wolo tuma dɔw la eh, n'i kɔni b'a fɛ ka eh, ɲɔ min dan i ka foro la i tɛ se ka fɔ ko i b'a fɛ ka binbiri foro sɛnɛ ni ka taa kaba dan o la o tuma n'o faamuna tuma min na i bɛ bɔyɔrɔ de ɲini sisan i bɔra jɔn ninnu na o de ye mansaw jɔyɔrɔ ye sisan bawo adamaden n'i bɔyɔrɔ man ɲi hali ni dolow ni jate ninnu bɛɛ ka ɲi i b'o fiɲɛ fana ye ɔ i bin siyɛnna cogo di nɔgɔ jumɛn de donna i kɔrɔ o ye lamɔ de ye sisan ɛ ni maa min y'a ka den ɛ foro siyɛn mhm. ni ka nɔgɔ jugu don o la mhm. ɛ ni sɛgɛ cayala a la mhm. sɛgɛ bɛ ɲɔ tiɲɛ dɛ o tuma den yɛrɛ bɛ kɔrɔsiyɛn a bɛ a bin bɛ bɔ a nɔgɔ bɛ don walasa a ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ɔ o bɛɛ n'a ta i ye si ɲuman de da dugukolo ɲuman na nka i tilala ka daba ta ka bin bɔ ka tila ka nɔgɔ don hali bi nka o bɛɛ la e y'a dɔn dugukolo ka ɲi i yɛrɛ b'a dɔn i ye si min da o fana ka ɲi tuma denko in fana bɛ ten de kabini i ye den sɔrɔ ayiwa misali y'a jira k'a fɔ den ka dolow ka ɲi a bɛnna ni jate minnu ye olu bɛɛ ka ɲi a umaru ni lamɔ ma ɲɛ i ka da a la k'a fɔ ayiwa i kɔni ye sumansi ɲuman sɔrɔ a falenna fana dugukolo ɲuman kan ɔ nka n'e ma se k'a bin bɔ ka nɔgɔ ɲuman don a kɔrɔ a o tuma o y'i yɛrɛ nɔ ye sisan dɛ n'o tɛ ala bɛ den ɲuman di bangebaa dɔw ma u b'a yɛlɛmɛ ka kɛ den jugu ye ɔ nin bɛɛ bɛ jatew kɔnɔ o de kosɔn maa kelen tɛ se k'a fɔ ko i bɛ don kelen nin yira mɔgɔw la ko ni den minnu bangena nin don in na k'olu bɛ kɛ masaw ye fo nɛn de ka don a kɔrɔ maaw k'a faamu n'o tɛ i bɛ tile kelen sɔgɔmɔda kelen ɛri kelen i b'o den dɔw sɔrɔ du dɔ kɔnɔ muso kelenw ka denw don u lamɔna mɔgɔ kelen bolo i bɛna sɔrɔ dɔ bɛ kɛ waanɛ ye dɔ bɛ dɛsɛ ɔ o bɛ ɲini ka bɔ yɔrɔ jumɛn na sisan o bɛ sɛmɛ baw la baw fa kelen denw de bɛ se ka ɲɔgɔn dan nin cogo la ten muso kelen muso fila don nka u bɛ cɛ kelen bolo den ninnu musow fila jɛra ka jigin tile kelen i y'a dɔn o kɔni ka jigin ɛri kelen na fana ɔ n'i ye jateminɛ kɛ o la sisan o yɔrɔ fana bɛ yen dolokaramɔgɔ tɛ se k'o ɲɛnabɔ dɛ o bɛ ɲini ka bɔ gwa de kɔnɔ sisan o la maninfin ɲɛsira an bɛ se k'a fɔ a ka misɛn nka ni adamadenw n'an tora k'a baro kɛ ni maaw ye taa sira caman faamu a la u bɛ se k'u janto lamɔ na ayiwa umaru o jate kelen kɔnɔna na adamaden i bɛ da la k'a fɔ maninfin ka diɲɛ tilanyɔrɔ a ka ca dɔɔni bawo ayiwa maninfin i kan ka k'i ka diɲɛ ɲɛɲini kabini mansaw la ɔ masaw kɔfɛ mhm. lamɔ ɔ i bɛna ni don minnu ye mhm. ani bɛna ni jate minnu ye mhm. ani dolo minnu b'i mara mɛlɛkɛ minnu b'i nɔfɛ ninnu tɔ bɛɛ lajɛlen dɔnnibaaw bɛ se k'o sɛgɛsɛgɛ k'o jaabi d'i ma o la maa ka kan ka da la k'a fɔ adamadenya ɲɛ ka misɛn ɔ nin bɛɛ kɔnɔna na so tan ni fila de bɛ sankolo la adamaden bɛ bange ka bɛn ni tile ye o sow de kɔnɔ baw tile taamatɔla ayiwa i ka da la tile bɛ don ka bɔ minnu kɛ sow kɔnɔ tile bɛ taama ni adamadenw ka lahala de ye ayiwa baw ayiwa dɔnnibaaw y'o fɔ siɲɛ caman tile bɛ don ka bɔ min kɛ ayiwa so tan ni fila kɔnɔ i ka da la tile de ka teli ni san ye a bɛ to kɔmi n'i y'i ka mɔnturu filɛ kalajan min bɛ yaala mɔnturu la o ye ayiwa tile ye min bɛ fa dugu ma o ye kalo ye o misali la kalo ayiwa ale bɛ se ka so tan ni fila k'a taama san tan ni fila kɔnɔ o tuma tile ale bɛ se ka so tan ni fila taama kalo tan ni fila kɔnɔ y'a dɔn danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ nin jate minnu bɛ adamadenya kɔnɔ k'a daminɛ i bangena san minnu san min kɔnɔ ani i bangena kalo min kɔnɔ n'i ye o jatew bɛɛ ta baw san fana bɛ mɔgɔ lahala yɛlɛma i n'a fɔ den minnu bangena san kelen olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahala kelen dɔ la ɔ nka minnu nana bange kalo kelen kɔnɔ mhm. ka tile to so kelen kɔnɔ mhm. olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahala cogo dɔ la ka tɛmɛ tɔw kan mhm. minnu fana bangena o so in kɔnɔ ka bɛn tile tan hakɛw ma tile tan fɔlɔ ni tile tan filanan ma olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ jate dɔ la ka tɛmɛ tɔw kan o tuma mhm. mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bila bila nin cogo la mhm. fo ka taa danfaraba don mhm. adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a masɔrɔ an bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye ko ɲinan san denw u bɛ kɛ nin cogo la o ye san kibaru din dɔ la ye nka o kɔrɔ tɛ ko san denw bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo kelen ye jogo kelen ka ye u la ayiwa taamasiyɛn kelen ka ye u la dusukun kelen ka k'u la o tɛ se ka kɛ nka misali de b'a di y'a dɔn san caman na an bɛ to ka sanw misaliya k'a di mɔgɔw ma ni sankura sera ɔ Eh, an bɛ san min kɔnɔ n'o ye san ba fila ni duuru ye mhm. i ka da a la jate la mhm. ne tun y'a jira k'a fɔ o ye san cɛman ye mhm. ɔ o san o bantɔ don ɔ an bɛna don san kura min na ayiwa san ninnu tilalen don wolonfila wolonfila san kura min bɛna na n'o ye san ba fila ni wɔɔrɔ ye o san ba fila ni wɔɔrɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi segin ni duuru ayiwa san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn san ba fila ni wɔɔrɔ san ba fila ni tan ni saba olu ye sɛrɛ kelenw ye bawo dolo kumaba kelen de bɛ nin san fɔlen ninnu bɛɛ mara ka tugu ɲɔgɔn na o la ni maa min ye san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi segin ni duuru kɛ k'o kɛcogo faamu i yɛrɛ kan ani san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni fila ani san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn i ka da a la san ba fila ni wɔɔrɔ lahala bɛɛ bɛn ni o cogo ɲɔgɔnna ye o tigilamaa bolo ka taa bila san ba fila ani tan ayiwa ani saba la olu bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo kelen ye i b'i yɛrɛ faamu o kɔnɔ nka o kɔrɔ tɛ ko san bɛɛ san kɔnɔna ko bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye ayi san bɛ na i ma ni lahala dɔ ye a kalo kelen o kalo kelen bɛ tɛmɛ o fana bɛ na n'a ka danfarama lahala ye min bɛna yɛlɛmɛ don i ka ko la o de kosɔn ayiwa nin wale minnu bɛ fɔ den minnu bangina bi ani den minnu bangina ayiwa kalo in kɔnɔ ani minnu bangina ɲinan kɔnɔ misaliw de don k'a jira lamɛnbaaw la walasa mɔgɔ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ kuma minnu bɛ fɔ nin ye tiɲɛ don n'o tɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ta bi sɛmɛ i yɛrɛ de la bawo adamaden mhm. i bɛ se k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bangena tile kelen mhm. ɛri kelen kɔnɔ mhm. miniti damadɔ minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ t'a sɔrɔ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ o jate bɛ sɔrɔ filaninw na ka caya muso kelen denw wajibi don dɔ bɛ na fɔlɔ dɔ ɲɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ danfaraba bɛ don ayiwa filanin dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o waati kunkurunnin nin dama kosɔn o de b'a to ayiwa mɔgɔ ka kan k'a dɔn bi ka di sini bɛ se ka goya komi an ye baro daminɛ ni min ye k'a fɔ waati saba de bɛ bɛɛ bolo i ka diɲɛ bɛ don ka bɔ o waati saba kɔnɔ o waati saba in sigilen don e kelen de farikolo kan nka e de bɛ yaala n'o ye bawo e jɔlen don waatiw de bɛ don ka bɔ e kɔnɔ i bɛ kalo kɛ i bɛ san kɛ i bɛ kalo kɛ i bɛ dɔgɔkun kɛ i bɛ tile kɛ i bɛ ɛri kɛ ɔ o ɛriw bɛɛ n'a ka danfara waatiw don e bolo ni walew ye o la walasa mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ n'i bangena jate dɔ de b'i bolo i bɛ taa n'o jate de ye n ye nin misali bɔ ka di mɔgɔw ma an bɛ san min jate mhm. an bɛ kalandiriye minnu jate mhm. mɔgɔ si tɛ se ka san jate bɔ fewu mhm. f'a ka sɔrɔ jatedenw de b'i bolo i bɛ minnu dɔn k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni jatedenw yɛrɛ tɛ an tɛ salon ni ɲinan dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bawo ayiwa bamanankan na ni san tɛmɛna duuru kan kɔfɛ maa tɛ se k'o ɲɛfɔ maa ye bele bamanankan na ni san tɛmɛna duuru kan ɲɛfɛ maa tɛ se k'o ɲɛfɔ maa ye bele ɔ fo jate dɔ de bɛna a yɛrɛ la i k'o jatedenw di mɔgɔw ma ko nin san ye ɛriw bi ten kalow bi ten n'o tɛ kalo tan ni fila de bɛ san kɔnɔ ɔ nka mun y'a to an bɛ a kalow dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na jate de don o la den minnu bɛ bange n'an b'a fɔ sɔgɔmada fɛ bidenw bɛ kɛ tan bidenw bɛ kɛ tan n bɛ fɛ ka min fɔ maaw k'a faamu k'a fɔ ala kalekanw tɛ ayi misali de bɛ di ayiwa jamakulu de bɛna bange o don n'i kɔni ko bidenw aa umaru tile kelen denw diɲɛ kɔnɔ o ye jama ye dɛ Ɔ o jama kɔnɔ i ka se ka modɛli kelen pewu fɔ o ka ye o jamakuluba in bɛɛ la aa o ka gɛlɛn o bɛ se ka bonya dɔnnibaa hakili ma nka misali ninnu tɛ misali gansanw ye fana ayi baw n'i ye o jamakulu ta n'i y'u jɔ kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ t'a sɔrɔ bi segin bɛ kumakan in bɛ ye bi segin la ayiwa mugan tɔ bɛ se ka to o fana o la an b'a fɔ k'o tɛ kumakan gansan ye ɔ adamadenya ka misɛn cogo min na mhm. k'a daminɛ san jatew la mhm. ka na kalo la mhm. ka na dɔgɔkun na ka na se ayiwa so tan ni fila jatew ma o so tan ni fila kelen o kelen waati eh, tile tan saba de b'o kɔnɔ o tilancogow danfara bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ la ka taa se tile kelen kelenw ma ani ɛri kelen kelenw o la mɔgɔ ka sin k'a fɔ bidenw bɛ tan o ka ye denw bɛɛ la a ka gɛlɛn ɔ nka ɛɛ maaw k'a faamu k'a fɔ gansanw kɔni tɛ Ayi. bawo jate de bɛ minɛ misali min fanga ka bon o don kɛwalew kun na min fanga ka bon o de bɛ ta ka fɔ maaw ye ɔ fɛn caman bɛna don o tile kɔnɔ ka bɔ olu bɛ se ka yɛlɛmɛ don denw caman ka dakan na ka bɔ fɔlenw kɔrɔ tiɲɛ ɔ o de la a bɛ fɔ ko kelen kelen bɛɛ ta bɛ sɛmɛ i yɛrɛ de la tiɲɛ Ɔ n'i ye nin faamu tuma min na jate bɛ nin cogo de la o jate o bɛ se ka kɛ sababu ye san ka diya mɔgɔ la o bɛ se ka kɛ sababu ye san ka goya mɔgɔ la an ye misali minnu di fɔlɔ n'i ye o misali ta mɔgɔ min ka jateden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛnna segin ma i bɛ to tagalen na ɲɛfɛ mhm. i bɛna i bɛ to balo la mhm. san dɔ bɛna se mhm. n'i y'o san bɛɛ ka jatew fara ɲɔgɔn kan o fana bɛna bɛn segin ma ɔ ni e ka ayiwa diɲɛ jateden ani sankura jateden nana kɛ kelen ye e ka da a la k'a fɔ o kɔni y'i ka san duman ye hali ni maa m'o f'i ɲɛna Eh, misali la i y'i ka jatedenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mhm. a bɛnna segin ma mhm. san dɔ nana se mhm. i y'o san jateden bɛɛ fa o bɛnna segin ma fana ɔ n'i ye o jate bɔ sisan ayiwa i ka dati min tɛmɛna ni i y'o jate bɔ o chemin de vie bɛnna segin ma o jate ɲɔgɔn nana se i y'o jate bɔ o chemin de vie bɛnna segin ma san min kɔnɔ o y'i ka san dumanba ye i bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ o kɔnɔ hali n'i ma taa karamɔgɔ fɛ yen ɔ san ka di a ka go fɛn caman b'a kɔnɔ bawo mɛlɛkɛw ka yɛlɛmɛ bɛ yen dolow ka yɛlɛmɛ bɛ yen ayiwa ka taa se jateden ninnu ma jateden ninnu bɛ sigi sigi ɲɔgɔn kan de dɔ bɛ dɔ dafa a bɛ se ka kɛ san dɔ bɛ na ni kɔnɔntɔn ye ka n'a sɔrɔ e yɛrɛ ye segin ye o bɛna e kɛ tan ni wolofila ye san dɔ yɛrɛ bɛ se ka na ni wɔɔrɔ ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ ye duuru ye o bɛna e kɛ tan ni kelen ye o tuma ɛ san nali a bɛ adamaden ka diɲɛlatigɛ ɲɔni ka bila so wɛrɛw de kɔnɔ o de la mɔgɔ ka kan ka da a la ko san kibaru ka kan ka ɲini bawo mun na e yɛrɛ ka jatedenw ye segin ye san o san jateden dɔ de bɛna fara e ka jateden kelen in kan ɔ a b'i ka jatew dafa k'u bila so wɛrɛw kɔnɔ ɔ sow dun bɛ ala bolo walew de kalifalen bɛ o sow kɔnɔ ɲuman ni juguman hɛrɛ ni bɔnɛ ayiwa tɔɔrɔ ani kɛnɛya o de bɛ sow kɔnɔ ka taa ɔ tuma dɔ la san dɔ ka jate bɛ se ka na e ka jateden dafa k'a bila hakɛ dɔ la hakɛ min bɛ taa bɛn dimiso ma walima k'a bila hakɛ dɔ la hakɛ min bɛ taa bɛn juguso ma walima k'a bila hakɛ dɔ la hakɛ min bɛ taa bɛn garijɛgɛso ma o tuma o la Ɛ ɲinan ɲinan san bɛ diya na a bɛ goya na hakilitigi si man kan ka siga o la ayiwa n'i ye jatedenw yɛrɛ taama cogo jate minɛ bawo mɔgɔ tɛna se ka to ni jate kelen ye fɔ ayiwa san de bɛ taama ka na o de b'a dafa ka a bɔ ɲɔgɔn kunna ka taa o ye misali ye maaw bɛ se ka jateminɛ kɛ min kan i n'a fɔ eh, ɲinan bɛ goya la ɲinan bɛ diya la n bɛ fɛ k'a fɔ maaw ye dɔrɔn ko siga tɛ o la n'a dɔnbaa sɛbɛ de y'a f'u ye kɔrɔ hali bi an bɛ o jate kelenw de kan mhm. n'i ye san ba fila ni duuru ta mhm. o y'a dɔn san ba fila ni duuru mhm. n'i ye san yɛrɛ jatedenw fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn wolonwula de ma ɔ ɲinan san baa fila ni duuru tun bɛ jateden wolonfila de ye ale de tun bɛ taamana jate tɔw kunna ka taa ɔ ni san nana ban ayiwa san jate la san bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ ayiwa jateden segin ye san baa fila ni wɔɔrɔ kɔnɔna na ɔ walasa maaw k'a dɔn waati a bɛ taama ni jate de ye ayiwa siga si tɛ o la n'i ye ɲinan san baa fila ni duuru ta n'o ye jateden wolonfila ye ayiwa o fara dɔw ka jate fana bɛ bɛn wolonwula ma ɲinan san eh, ba fila ni duuru a bɛnna minnu ka jate ye wolonwula ye a bɛnna olu minnu ta ma olu ye ɲinan diyabɔ cogow bɛ ɲa u bolo k'a sɔrɔ maaw b'a fɔ san ka gɛlɛn nka maa o maa ka jateden fagalen bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn wolonwula ma san ba fila ni duuru a mana kɛ cogo o cogo i bɛ nɔgɔya dɔ ye ɔ nka komi adamadenw fana hakili la mhm. n'a fɔra ko san in bɛ diya i la mhm. bɛɛ mako bɛ wari de la kamasɔrɔ mhm. san bɛ diya san dɔ la k'a sɔrɔ wari ma sɔrɔ o ye mun ye ɛɛ umaru n'i yɛrɛ ma ni diya dɔn fɔ ni dɔ de ka tiɲɛ i ɲɛ na bawo adamaden ayiwa i t'i ɲinɛ nafolo kɔ fewu fɔ tɔɔrɔ de ka da ni kan o de la ni maa min kisira san kɔnɔ ayiwa a ma sa a ma jogin a ma bana gɛrɛgɛrɛ m'a sɔrɔ aa o tigilamɔgɔ bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ a b'a fɔ ko ale ma wari sɔrɔ kamasɔrɔ ni ka bon ni wari ye ni de bɛ kɛ ka wari ɲini ne y'o fɔ yan ko fɛn o fɛn bɛ mɔgɔya kɔnɔ ni de ka bon n'a bɛɛ ye bawo mɔgɔ de bɛ nin bɛɛ kɛ i kana foyi bonyalen ye mhm. k'a daminɛ sow la mhm. ka taa se dakabana kow ma mhm. ayiwa dilalifɛnw na ayiwa i ye dɔnni o dɔnni ko mɛn diɲɛ na umaru adamaden de y'a bɛɛ kɛ ayiwa ni ni dun bɔra adamaden la a ka maaya banna o tuma ni de ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye fo maa ka janto i ni na fɔlɔ yala ɲinan san ka di n na ayi n bɛ bɔ ɲinan san na fɔlɔ wa o tuma n'a y'a sɔrɔ i ni yɛrɛ bɛna kisi ka bɔ san kɔnɔna ma i bɛ sɔrɔ k'o dɔn ka sɔrɔ k'a fɔ o tuma ni ni kisilen don o tuma n bɛna mun sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ o ye san yɛrɛ kibaru baalen ye pewu bawo n'i ɲinɛna ni kɔ ko ɲinan ka di ɛ dama min tora a ka di la o man ca wa ɛ maa dama min bɛ sa ka miliyɔn to a pɔsi la n k'o de ka ca maa dama min bɛ kɛ miliyɔntigi ye ka taa muluku ka na kɛ fadensago ye umaru a tɛ se ka wuli ka jɔ a yɛrɛ ma akisidanw fɛ o de ka ca o o de la ni sankura bɛ na san'an k'a fɔ aw ye ɲina ka di aw la aw hakili ka taa da nafolo dama kan a y'a ni kisi cogo ɲini yala ɲina san ne ni bɛ fan jumɛn in fɛ baw n'i ye jateminɛ kɛ ala ka sayaw bɛ yen mɔgɔninfinya yɛrɛ ka saya bɛ yen dɔnni bɛɛ bɛnna o kan baw ala ko ko bana ye saba ye yɛrɛlabana sabulabana ani ala yɛrɛ ka bana ɔ n'i ye o jateminɛ saya fana bɛ ten o saya bɛɛ ye kelen ye nka mhm. yɛrɛla saya bɛ yen mhm. ayiwa sabula saya bɛ yen mhm. ani alala saya o nin bɛɛ bɛ saya kɔnɔ o la ni san bɛ na maa ka kan k'a ɲini k'a dɔn ne ni bi bɛn ɲina wa a tɛ bɛn o de ye ka ayiwa ɛ san kɔnɔ i dontɔ san kɔnɔ ɛ sani i k'a fɔ ɲina bɛ diya wa ɛ ni ɲina diyara ne tora a la o kun b'o la wa n'o tɛ dɔw bɛ miliyɔn sɔrɔ san kɔnɔ ka se ka to a la o la kelen kelen bɛɛ ka kan k'a ɲini k'a dɔn ne ka ni bɛ kisi ɲina wa baw anw ka faamu na ni ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye maa si kana ɲinɛ foyi kɔ maa si kana nata foyi la fo ka taa ɲinɛ i ni kɔ n'i ma da o la tuma min na i b'a mɛn tuma caman na marifatigiw dara waritigiw ɲɛ u ye miliyɔn duuru bɔ dɔ kun u ye tan bɔ dɔ kun Eh, Umaru saya dɔrɔn de bɛ yira a tigi la a bɛ sin ka wari bɔ ka di o mhm. n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ o saya dɔrɔn de bɛ yira i la mhm. i ka wari di wali n k'i ni bɔ mhm. a tigi bɛ kari nafolo kɔ o tuma a tɛ nafolo ni ni cɛ fo maa ka janto i ni na su ni tile mm. miniti bɛɛ mm-hmm. i kana ɲinɛ i ni kɔ mm-hmm. i ka sɔrɔ ka diɲɛ mako tɔw ɲini eh, ɲininkali min bɛ kɛ alikiyama ayiwa anw ma o kalan kosɛbɛ mɛ ɛ ni ni ma don maa min na o tɛ ɲininka o ayi ɔ o tuma ni hakili ma di min ma o tɛ ɲininka dɛ o tuma n'i ye nin faamu tuma min na hadamaden i ka da la k'a fɔ diɲɛ bɛ taama ni jate de ye cɛ o jate minnu don ɛ san ba fila ni duuru tun ye wolonfila ye san ba fila ni wɔɔrɔ bɛna kɛ segin ye o tuma o ye san yɛrɛ ka jate ye ɔ n'a y'a sɔrɔ san kɔnɔna na sisan kalow de bɛ don ka bɔ o tuma san kalo fɔlɔ bɛ na segin eh, wolonfila nin kɔnɔ mhm. san ba fila ni duuru kɛra wolonfila ye mhm. san kalo fɔlɔ tɛmɛna o kɔnɔ mhm. san kalo filanan tɛmɛna o kɔnɔ kalo sabanan tɛmɛna o kɔnɔ o tuma n'i ye san yɛrɛ kɛ wolonfila ye eh, san kalo fɔlɔ mana fara a ti kɛ ayiwa segin ye wa san kalo wolonfilanan mana na eh, kalo filanan mana na fara ye a ti kɛ kɔnɔntɔn ye o tuma waati bɛ se ka to cogo kelen na e bolo ka to bawo n'a y'a sɔrɔ e ka jate ye kelen ye mhm. san kɛra eh, wolonfila ye mhm. e ka jate yɛrɛ y'o dafa segin mhm. ɔ san kalo fɔlɔ o m'a kɛ kɔnɔntɔn ye wa san kalo filanan b'a kɛ tan ye ayiwa i bɛ bɔ sow de kɔnɔ i bɛ don sow de kɔnɔ wa jateden ninnu de b'i ka maaya lataama k'a bɔ kelen na ka taa kɔnɔntɔn la ka segin ka n'a daminɛ ka taa ka segin o tuma i bɛ kelen bolo tuma min na ɛ mun bɛ se k'a kɛ tuma min na i nana kɛ fila bolo k'o k'o ka kɛ kelen ye mhm. o tɛ se ka kɛ o ayi hali jate kɔnɔ n'i ye kelen kɛ fila ye mhm. maa bɛɛ b'i sɔsɔ mhm. o tuma jate ninnu minnu filɛ dɔ tɛ se ka bila dɔ nɔ na abada ayi fo ni fili de kɛra ɔ n'i ye dɔ bila dɔ nɔ na mm. ayiwa mɔgɔw kɔni b'a dɔn i filila hali n'i y'a sɛbɛn ka ban n'i ko i b'a yɛlɛma maaw n'a dɔn i ye janfa dɔ kɛ nin yɔrɔ la o de la foyi tɛ se ka foyi tilen ni jate yɛrɛ tɛ Tiɲɛ. jateden ninnu de bɛ diɲɛ ko bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan ka se ka faamu juruw don ɲɔgɔn na ka se k'a to an ka ɲɔgɔn faamu o la jateden ninnu de ni hakili bɛ baara kɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kɔnti kɔnɔna na bawo n'i ye faamu sɔrɔ ni jate ninnu tununna i ma i bɛ san min kɔnɔ i t'o cogo dɔn i bɛ kalo min na i t'o cogo dɔn i bɛ don min na o bɛ bɔ e kɔnɔ ɔ o la adamadenya ka maaya a bɛ sɛmɛ jateden de fɔlɔfɔlɔ la ka sɔrɔ ka taa fɛn wɛrɛw la